ndị be anyị ndewo unu afa m bụ ify ana m ekene unu nnọọ nụ ọ bụ na oge izizi ka ị na-ekili m ebe a ana m asị gị nnọọ daalụkwanụ ke ka ndị be unu mee eji m anya na arụ dị onye ọbụla mma gịnị na-enye m obi aṅụli n'izu ụka ya mere anyị na-eleta anyị na-eleta ụbọsị a mụlụ nne m birthday ya so m sị ka m jili ohere a gụọ ya gụọ ya ukwe gịnị ka m ga-eji kene nne m onye tara afụfụ wee mụọ m Chukwu biko gọziere m nne m ezigbo nne m ezigbo nne m ezigbo nne m nne amaka nne na-asọ ka ofe ọra ọ bụrọ ofe egusi ofe egusi abụrọ em ofe masịrị m ọfụma ọfụma afụrụ m ofe onugbu achọrọ m ikwu alaikele m because alaikele m bụ engligbo ofe sọrọ m ụsọ nnukwu bụ ofe ọra na ofe onugbu ofe a- ofe ahụ na-abụ mm. Okay. Mhm. ezigbo nne m ana m ekene gị maka ihe niile i mere m let me start again nne m bụ ezigbo mmadụ o nwere ezigbo obiọma nne m tara afụfụ mgbe anyị dị n'ụmụaka di ya bụ nna m ọ nwụrụ n'ezigbo oge mgbe m dị arọ ofu and ị ma n'oge anwa n'obodo anyị ọ bụ na di nwaanyị nwụọ ọ na-adị egwu ọ na-adị ihe mwute ọ na-adị difficult difficult difficult ọ na-esi ike ọ bụ na nwaanyị anwa amụtarọ nwoke o sikala ike so nne m amụtarọ nwoke ihe siri anyị ike mana chineke nyere ya ike na obi ebere o wee zụọ mụ na ụmụ nwanne m zụọ anyị ọfụma ọ zụlụ anyị ọfụma anyị jelu ụlọ akwụkwọ onye so eh, ọ zụlụ anyị ọfụma nye anyị nri anyị anyway just let me put, leave it that way okay so ana m um, hi Jesus Christ okay Ọ onye obi ebere, ọ bụrọ sọsọ for anyịnwa mmadụ niile, obi ebere ya obi ebere ya juru for mmadụ niile so ọ birthday ya anyị na-asị ya congratulations so biko nụ ọ bụ na ị nwee ike O nwee ebe a na-ede ihe in the in the comments, wishuo ya happy birthday. Biko nụ gbaalụ Engli-Igbo m. You know, o nwee ọtụtụ okwu e nwere ike ịtụgharị ya n'Igbo. Mhm. You know, o nwee ezigbo ọyị m na-asụ Igbo ọfụma mana ọ na-alụzi ọlụ ọ na-adị so busy so ọ bụ na ọ nọ ebe a kịta o nyelu m aka mana ọ nọrọ ebe a so ihe m chọ ka m jili ogele akụ bụ na ọ bụ na i nwe nne maọbụ nna dị ndụ kene Chukwu ọ bụ na i nwe nne na nna nwee bụ ezigbo mmadụ kene Chukwu echezona ha Ọ bụ na i bi ebe dị ọ bụ na ebe i bi tere aka na ebe nne na nna gị bi ị ga-echeta ha kpọọ ha na fon jee jee fụ ha tinyekwa ha n'ekpere echezona ha maka mkpụrụ anyị kụrụ tata bụ ihe anyị ga-aghọlụ in the future sorry ụmụaka gị na-etokwa ha ma nchezọ gị ka chineke nyelu anyị niile aka ka anyị mee ihe anyị kwesịrị ime so daalụnụ daalụnụ ọ bụ na ụdị vidiyo a masịrị gị biko